wa soli ka wuli o de ɲɔgɔn tɛ n b'a kɛ cogo di buwa jabate k'a dɔn sɔmin kɛlen don min ye marifatigiw ye buwa jabate banbaanci ani binkannikɛla kɛwalew buwa jabate k'a dɔn caman bɛ munumunu saalo la kulukɔrɔ n'a mara la buwa jabate waati dɔ sera sa jamanaden kelen-kelenna bɛɛ ye an ka k'an dama ta sɔrɔdasi ye an ka k'an dama ta cɛ ye buwa jabate k'a dɔn cɛ mugan cɛ naani u ka taa du kelen mumɛ bɛɛ lajɛlen ja tigɛ buwa jabate o ye kɛwale min jɛgɛ jugu ka cɛw balo sɛbɛnnikɛla ko sɔmin kɛlen don kunnafoni kɔni dira kulukɔrɔ komini kɔnɔ buwa jabate i k'a dɔn mɔgɔw ɲɛ fora i k'a dɔn marifatigiw kan u fila fila bɛ yaala la moto sanfɛ n'i y'o ye bɛɛ ah. banbaanci kɛwale kɛbaw don buwa jabate janko min ye kɔsa in na binkanni kɛwale minnu kɛra ayiwa kuremale kangaba ani kiɲɛrɔba ni ɲɔgɔn cɛ o de la an k'an janto an yɛrɛ la i bilen kana marifa ta i kana se ka cɛsiri k'o da buwa jabate nka kunnafoni dili joona n ye ninnu ye nin yɔrɔ in na u bɛ taa nin yɔrɔ in na u dogolen don nin du in kɔnɔ i ka ko o kɔni fɔ buwa jabate k'a dɔn man ka maa si dɛsɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye awa kulukɔrɔ siraba kelen k'a gosiw ka ka taa fo banama n'a lamini maa caman sɔrɔla minnu kɔni y'a jira i k'a dɔn kanatigilamaw la u ka wulikajɔ boloda sabula u sɔminen don min ye kolokani ye naarena kangaba farabana samaya o fanfɛlaw la buwa jabate ka taa tarakitɛri izini bɛ yɔrɔ min u sɔmina k'a fɔ banbaanci mototigiw u bɛ munumunu saalo marifa balamininen b'u sen kan u b'a la ka taama fila fila buwa jabate k'a dɔn n'i balala k'u ye u bɛ sin ka tunun ten pelenkete sɛbɛnnikɛla ko kɔsa in na maa caman sɔmina minnu kɔni ɲɛ seereyala ma min ye marakadugu sirakɔrɔ buwa jabate k'a dɔn ayiwa ka tɛmɛ ka na yekebugu ni min ye ɲɔnsɔnbugu ye caman y'a fɔ o fanfɛlaw la ka taa fo wolodo o fanfɛla ninnu na u ye maa caman ye a bi cɛ bi saba bɔ u bɛ moto kan buwa jabate o kuma an bɛɛ k'an janto an yɛrɛ la ka jateminɛ kɛ an minnu bɛ kungo kɔnɔ taa la an minnu bɛ ayiwa dɔgɔ ɲini na buwa jabate n'an ɲɛ fora a la ka lakanabaaw ladɔnniya buwa jabate sabula jamana in bɛ yɔrɔ min na an bɛɛ lajɛlen kan ka k'an dama ta sɔrɔdasi ye n'i ma se k'u siri k'u da i ma se ka maa faw la ah. buwa jabate kunnafoni di o de la min kɔni ye banbaanci kɛwale ye kɔsa in na a yira k'a fɔ min kɔni ye banama yanfan in ye i k'a dɔn u ye ayiwa kojugu caman kɛ ka taa fo sirakɔrɔla naarena ani kangaba buwa jabate i k'a dɔn nin marifatigiw silamɛw tɛ binkannikɛla kɛwalew don maafa kɛwalew don sabula banama lamini dɔw bɛ yen u y'a diyagoya yɛrɛ dɔw ka jaka sara buwa jabate i k'a dɔn kɛbuw kɔ o kuma nin banbaanci ninnu n'i ɲɛ for'u la yɔrɔ o yɔrɔ buwa jabate i k'a dɔn i kan ka ɲɛfɔli kɛ ɔ y'a dɔn o yɔrɔ in kɔni warankatalen don fo Nara yanfan in fɛ Ɔhɔn. bɔ jabate sabula o b'a ɲini ka yen kɛ u dagayɔrɔ ye Ɔn. nka sɔrɔdasiw n'a sama ka b'u la mun ye an ka région mun bɛ n'an k'a ma ko Gawo. Terroriste minnu n'u kɛn bɛ ka suman k'o tigɛ ka bɔ Gawokaw la. Kosɛbɛ. E ko nin waati in na gɛrɛntɛ a sigilen tɛ ka da terroriste ninnu tɛgɛ wa maa min bɛ yen n'an y'o ninkɛnɛ k'o karaba o dagosi o guwannen bɛ kosɛbɛ o ma ɲɛ mun kɔ i bɛna ye k'a fɔ ko min ye terroriste fila ɲɔgɔnna bɛ yen n'u bɛ jɛkulu la jɛkulu min n'an k'a ma ko EGS EGS terroriste maa fila e ko olu ma marifaw bila wa ka t'u yɛrɛ di mun ye an ka cɛfini tabaw ma k'a jira k'a fɔ anw filɛ wa an ye terorisiya an y'a haramu e ala sɛbɛnnikɛla n'o bɛ Ablaye Jara ko fɔ hamali a ko nin waati na mun ye situation sécuritaire ye n'o bɛ lakana o ko fɔ an ka jamana kɔnɔna la awɔ i b'a ye k'a fɔ ko min ye région de gao ka taa bila fo zone des trois frontières kɔnɔna la nin waati na ko min ye armée kɔni a kɛn bɛ ka kabako k'o lamaga ye koyi Terroriste minnu b'o yɔrɔ kofɔlen in na i b'a ye k'a fɔ ko min ye jɔyɔrɔ a ban b'u bolo ka sigiyɔrɔ ban taayɔrɔ kɔni ban bɛ ko gɛrɛntɛ yɛrɛ de kɔni armée kɛlen bɛ ka sigi nin waati na ka da u kan a ko min ye gɛrɛntɛ min n'a bɛ u kan nin waati na n'o bɛ jɛkulu ko fɔ n'an k'a ma ko EGS olu minnu kɛlen bɛ ka gɛlɛya belebele k'o lase min ye Gawo n'a lamini ma a bɛ waati bɔ a ko min ye armée malienne kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ k'o bila sen kan nin waati in na saloli yɛrɛ baara de kɔni o dabɔlen don gawo n'a lamini bɛɛ lajɛlen koyi a ko min ye kibaruya sɔrɔla ka bɔ min ye armée malienne maaw yɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko min ye maa fila ɲɔgɔnna n'o bɛ terorisiw kofɔ terorisi minnu bɛ a ka jan n'u tun bɛ jɛkulu la EGS ɲɛmaa ko ninnu ye marifa bila ka kɛlɛkɛminɛn bɛɛ lajɛlen k'o bila desanburukalo tile tan ani naani tɛmɛnen ka t'u yɛrɛ di mun ye an ka wolomasiri tabaw ma k'o sabu u y'a dɔn k'a fɔ n'u ma t'u yɛrɛ di a olu ka ɲɛmɔgɔw bɛ ka sa cogo min na e ko k'u yɛrɛ bɛna to faabali ye wa n'i ma i b'a ye k'a fɔ k'olu kɔni olu taar'u yɛrɛ di armée malienne ma yɔrɔ min bɛ yen n'an k'a ma ko Gourma d'Ansongo olu taar'u yɛrɛ di armée malienne ma o yɔrɔ la k'a jira k'a fɔ k'u ye kɛlɛ dabila Ablaye Jara hali bi a y'a jira k'a fɔ ko nin ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ koyi nin waati in na ko min ye armée malienne kɛlen bɛ ka wulikajɔ de k'o bila sen kan jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ terorisi jɛkulu ko fɔ n'an k'a ma ko EGS olu de tun kɛn bɛ ka gɛlɛya ta ka maaw k'u sɛgɛrɛ Menaka ka gɛlɛya ta ka maaw k'u sɛgɛrɛ Ansongo u kɛn bɛ ka gɛlɛya ta ka maaw k'olu sɛgɛrɛ jamana in a kɔrɔnfɛ fan fan caman sɛbɛnnikɛla ko ko armée malienne wulilen don o kama nin waati in na mhm. a ko hali dɔgɔkun tɛmɛnen a nana ye k'a fɔ k'u ka maaba dɔ bɛ yen n'o b'u ka maa juguba dɔ ko fɔ ale de y'u ka ɲɛmaa dɔ ye wari o wari n'a bɛ don jɛkulu in kɔnɔ n'o bɛ egs kofɔ mhm. a wari in bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ ni cɛ kofɔlen in ka bolo de kan a ko dɔgɔkun tɛmɛnen na ahmed ag dita ahmed ag dita mhm. ɲɛmaa ko min ye armée malienne kɔni k'u ye ale kɛ c'est tout c'est fini o ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ i b'a ye ka wulikajɔ belebele de kɔni bilala sen kan armée malienne bolo k'u kunda menaka kan mhm. o menaka taali kɔni o kɛra sababu ye nin terroriste cɛkuluba in n'o bɛ ahmed ag dita kofɔ hmm. madu maïga ɲɛmaa ka tɛgɛ ta ka d'a kan ten jari sɛbɛnnikɛla kɔni y'a jira k'a fɔ armée malienne kɛn bɛ ka wulikajɔ min k'o bila sen kan nin waati na min ye région de gao ale kɔnɔna la k'a kɛn bɛ sababu ye terroristew jɔyɔrɔ o ban b'u bolo yɔrɔ o ban bɛ dayɔrɔ o banna ko boli yɔrɔ yɛrɛ kɔni o dɛsɛ b'u bolo a ma ɲɛ min kɔ ko maa fila nan'i yɛrɛ di min ye armée malienne kɔni ma koyi hmm.